journaliste sedu ne journaliste sedu k'a dɔn bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala Ah. ale ɲinini n'a batoli n'a deli Wahidun. an dara o de kama jinɛ wurudanɛ mɛlɛkɛ ani buna adamaden journaliste sedu don o don n'i y'o y'i ɲɛna Mm. i dara ka sunaa ka wuli journaliste sedu k'a dɔn i kan ka ala barika da ala barika dali Ɔhɔ. ka tila k'a deli Tiɲɛ. journaliste sedu i bɛ sa i k'a deli i bɛ sa i k'a deli hadamadenya dilala nin ko de kan journaliste Sedu k'a dɔn subahana wataala ko Jabbar, ale de ye Jabbar. masa ye Kelen. fonisire Kelen. ale de ye masa ye Allah. ale kelen Allah. ale de ye masaya a bɛɛ bɛ bɔ ale de la a bɛɛ bɛ taa laban ale de la journaliste Sedu k'a dɔn ale deli a ti fɛn bɔ ala ka alaya la Ayi, ayi. journaliste Sedu Ne. subahana wataala Jabbar. masaba in Allah. masa min ka masaya ma kɛ maa ɲɛna min ma sigi maa fɛ min tɛ wuli maa fɛ journaliste sedu k'a dɔn o de subahana wataala min ye diɲɛ da min ye lahara da min ye ya rasululahi mahamadu rasululahi min y'o da journaliste sedu k'a dɔn nabiw min ye kiraw ye min ye ayiwa waliju ye min ye alimu ala ye nin bɛɛ lajɛlen da kira mahamadu kanu kosɔn an b'a ɲini ala fɛ ala min n'a y'a ka kiraba in da k'a kanu a k'a kɛ kiraba in de kanu kama kiraba in a bonya kama amin journaliste sedu jamana min n'an b'a kɔnɔ an k'a ma ko mali mali an sɛgɛnna an ɲanina an tɔɔrɔla sedu k'a dɔn taayɔrɔ tɛ yen lɔyɔrɔ tɛ yen journaliste sedu nin bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mali la min bɛ se k'a wuli o ye ala kelen walahi bi ka gɛlɛn dɛ ee bi ka gɛlɛn bi ka gɛlɛn sunkaloba kun bɔlen bɛ anw jɔrɔlen bɛ aa karamɔgɔ dugawu kɛ anbariko ko in na journaliste sedu anbariko in a kɔlɔlɔ a n'a wulikajɔ a nafa journaliste sedu a n'a kisi a n'a tanga a bɛ ala de bolo ala de b'a dɔn walahi journaliste sedu k'a dɔn ayiwa min ye mɛlɛkɛ ko tɛ jinɛ ko tɛ bunahadamaden ko de don journaliste sedu k'a dɔn ko mana tɛmɛ bunahadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ masa min bɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye subahana wataala n'an bɛ fara ɲɔgɔn na don min sedu ala k'an da k'a la nafa ye anbariko in a ko hɛrɛ yarabi ala k'o suuru mali kan a ko nafa ala k'o di mali ma a ko sebaaya ala k'o di mali ma a ko kunnawolo ala k'o di mali ma ala k'o k'a ka ala kama mahamadu ya rasululahi min ye sahabaw ye sedina ali sedina badara ali sedina abubakari sedina usumani barika kama makan ni madina barika kama kuresi barika kama an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka jamana in kisi, amin, Ala ka jamana in kisi, amin, ka jamanadenw kisi, amin, ka jamanadenw tanga, amin, ka jamanadenw sankɔrɔta, amin, yarabi, o se o se bɛ Alahu taala ye Ala k'o kɛ, amin, dugawu kɛ lakananko la Asimi ka cidenw bɛ Russie dugawu kɛ, journaliste Sedu, Putini k'an dɛmɛ, amin, lakana bɛ Ala bolo, walahi, Putini ka dɔgɔ Ala kunkɔrɔ, walahi, walahi, a ka dɔgɔ, Américains ka dɔgɔ Ala ko la, ka dɔgɔ Se bɛ ala de s ka dɔgɔ Jean Seydou an b'an an wakilu kɛ ala ye ala an b'an kalifa ala ma ami n'an y'an kalifa ala ma a ka kalifa in minɛ baro ja kunnaja ami kunnakuya tɛ min kɔfɛ ya rabbi ya rabbana a bi dugawu sabanan kɛ ami n delila ka fayida fila d'i ma ɔɔ n bɛ se k'a kan a a fɔ sɔrɔdasiw ye ɔɔ a fɔ mali sɔrɔdasiw ye ɔɔ maa o maa n'i bɛ mugu bonda la a y'a tulomajɔ n karamɔgɔ bɛna fayida gɛlɛn di a y'a fɔ sɔrɔdasiw ye a y'a enregistré a k'a ci u ma kɛlɛyɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ mugu bonda la faali de bɛ kɛ ala diɲɛ don o don na dugu jɛ o jɛ a kɛra tiga kɛnɛ ye o a kɛra tiga jalan ye o tigakisɛ den wolonfila dan i k'a ɲimi tiga kelen kelen Jean Seydou walahi n ye n kali ala la o don tile kɔni bɛ bɔ ka taa bin nɛgɛ t'i minɛ

a man ca dɛ Jean Seydou Ɔhɔ. a fɔ dutigiw ye Dutigiw. anw ka fɔlɔfɔlɔ maakɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw Ɔhɔ. du o du bɛ yen ta o ta du o du kɔnɔ Ɔhɔ. samiya t'o la tilema t'o la Ɔhɔ. san waati bɛɛ Bɛɛ. i mana taa cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ jebara kelen bilalen bɛ yen je kelen kelen je kelen kelen fiɲɛ kɔrɔ i b'a ye fiɲɛ kɔrɔ i b'a sɔrɔ je bilalen bɛ fiɲɛ kɔrɔ wala a bɛ cɛkɔrɔba ka kalaka sen kɔrɔ Jean Seydou Ɔhɔ.
mɔɔw ɲɛna ko gansan don wa Ah, ayi eh. masiri tɛ o ee
aa belebele nafa min bɛ je kelen na ɔhɔ n bɛna dɔɔnin f'i y'a la ɛ ala dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya i sɔn i sɔmina Ɔhɔ. k'a fɔ maa o maa bɛ Bɛ yen. yen u ye poison de k'a kɔnɔ u ye pɔsɔni k'a kɔnɔ Pɔsɔni. a kɛnɛ kɛnɛ wɔrɔ k'a d'a ma a k'a ɲimi Donkɔnɔ. a bɛ joli a bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ donkɔnɔ ni donkɔnɔ dun k'i ka je kɛnɛ ɲimi n karamɔgɔ de ko ten i bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ aa belebele wulibali don dɛ Jean Seydou n ye nin di mɔɔ ma ala kama falaki aa belebele N ye nin di mɔgɔ ma Ala kama. Aa dɔgɔtɔrɔ! Nafa min bɛ je la a tɛ ka fɔ ka ban. An kɛnɛya! Unhun! Un! An k'an janto ko kɔrɔ dɔw la. Unhun! Laada dɔw bɛ yen, an kana ɲinɛ olu kɔ. An kana ɲinɛ, an kana ɲinɛ dɛ! Maakɔrɔbaw tun t'u kun fɛ. Ayi! An kɛra tubabuw ye. Ɔnhɔn! Maa min bɛ je k'a ka na na bi k'a dun, o maa ka dɔgɔ. Haa! K'a sɔrɔ nafa min bɛ je la, a ka, a barika ka bon kosɛbɛ. Ee! Ee! Ee! Ee!
Aa n k'u b'a fɔ de ko k'a bɛ impuissance bila mɔgɔ la. Ee! Ee Ala!
Jaa u bɛɛ nkalon!
Jean Seydou, Ala ka yafa n ma, ɔhɔ, an ka cɛkɔrɔbaw, ɔhɔ, u tun bɛ balo san bi seegin, Bi seegin. san bi kɔnɔntɔn, Kɔn- kɛmɛ. u bɛ kɔɲɔmuso furu u bɛ den wolo. awɔ san kɛmɛ u b'a kɛ aa Fɛn mɔgɔ ɛɛ ye ko ɲini d'u ma Ala kama. falaki ni maa min ye wari di a a Ɔhɔ, fɔlen ɔhɔ. Jean Seydou k'a dɔn i ye baraji sɔrɔ Ɔhɔ. n'i ma wari di yan ne ye n ta di ala kama n'i b'a fɛ i ka i ka i mana bɔ a ka sinsin wari ci karamɔgɔ ma i b'a ci kalanden ka nimoro la wari b'a sɔrɔ inshallah Jean Seydou ɔhɔ n ka den nɛgɛ haya maa min bɛ dilan ne kan t'o ma nka n ka kisi n ka tanga Jean Seydou k'a dɔn kɔrɔti kana minɛ i bɛ geni kelen dɔn wa geni i ye geni kelen dɔn wa geni dɔn kɛ Jean Seydou barika bɛ geni na dɛ eh, barika bɛ geni na cɛ caman bɛ si geni sanfɛ hali n'i y'a kɛ dabakala ye i bɛ kɔrɔ ka daba in fili a kisɛ bɛ ban a kala a kala tɛ tiɲɛ Geni furabulu a furabulu kurakuranin min bɔlen don n'i y'o tigɛ Jean Seydou n'i y'o tigɛ a kɔrɔnna tɛ dɛ tilebinyanfan tɛ dɛ o tigɛ dɔrɔn i k'a kɛ da kɔnɔ Jean Seydou ni ala ni ala tɔgɔ saba don n t'o f'i ye belebele ɲama tɛ dɛ jumɛn don nɛgɛhaya ayatal kursi don wa boni kɔrɔti Jean Seydou n'i sera k'i ko a la siɲɛ saba dabali siri su kɔnɔ su saba ka tugu ɲɔgɔn na n'i sera k'i ko a la nka nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la fɛn saba bɛ yen o bɛ k'a la n t'o f'i ye n'i ma o wari di yan karamɔgɔ ayatal kursi tɛ ani kulu ala n ko n t'o f'i ye ani kulu awuzu o saba tɛ n t'o f'i ye dɛ n t'o f'i ye dɛ aa n t'o f'i ye dɛ yasini bɛ k'a la aa n t'o f'i ye i bolo kɔrɔta suratulu bakara alisilamɛw k'u bolo kɔrɔta mali kɔnɔ mali kɔkan je donne pas o ye n ka gundo de ye o

ŋaniyama ya rabi ala k'a ɲɛ u ma ami ami maa minnu b'an sɔn ala k'u sɔn ami ami ya rabi maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye sɔrɔ tɛ ya rabi ami an b'a ɲini subahana wa taala fɛ jaba ala k'an n'an badenw sɔn ami ala k'an ni alisilamɛw sɔn ami ala k'an kunna diya ami kunnangoya tɛ min a ye ŋaniyaw siri bana bɛ min na ami hami gwɛlɛ bɛ min na ami Jean Seydou i k'a dɔn a tabaa ye ala de ye ami a da ala kun Jean Seydou ka di i ka ko kɛ maako ye ami n'i y'a kɛ maako ye i b'i ɲani i tɛ nafa i tɛ sɔrɔ k'a la

Jean Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvel Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a k'a de ko Tuguna Tuguna A Tarawele Tuguna Tuguna A Tarawele ko a ko di a k'i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ o kɛlen don président Assimi Goyita fɛ sabula min ye ɲininkali ye Jean Seydou i k'a dɔn ka mɔɔw bɔ ko kalama parti politique b'o la société civile n tɛ ko yɛrɛ la i k'a dɔn u damanda damanda nka ni jɔyɔrɔ b'i la jamana kɔnɔ. min ye ko in deliya min ye haut commissariat des nations unies pour les réfugiés mm. maa minnu bɛ n'u ye sigiyɔrɔ bila mm. ka mm. jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ walima ka sigiyɔrɔ bila ka dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ u faso kɔnɔ mm-hmm. Jean Seydou i k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ma jateminɛnaw y'a jira k'a fɔ maa min bɔlen don a sigiyɔrɔ la mm-hmm. wolodugu mɔdugu ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la kɛmɛ wo a bɛ maa bi wɔɔrɔ ani seegin bɔ kɛmɛsarada la Jean Seydou i k'a dɔn o fanga ka bon min ye denmisɛnw ye o b'a la muso ka ca cɛw yɛrɛ b'a la Jean Seydou o k'i bɔ yen min ye a dɛmɛtɔnw ye Jean Seydou i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ka kumakan bɛɛ jamana yɛrɛ bɛ laseli min na a n'a bɛ dabolo min na nin bɛɛ lajɛlen b'a la a ko min ye Asimu Goyita ye, ɔhɔ, a hakili b'a la, unhun, Jean Seydou i k'a dɔn wulikajɔw ani gwɛlɛyamisɛnnin caman de bɛ jamana kɔnɔ, ɔhɔ, janko jamanaden dɔw bɛ yen, un, Jean Seydou i k'a dɔn olu kɔni kɛlen bɛ k'u gere don bɔgɔ la u murutulen don, tiɲɛ, Jean Seydou i k'a dɔn anw ma fɛn sɔrɔ Han. sigiyɔrɔ t'anw na Ɔhɔ. taayɔrɔ t'an na an jatelen tɛ jamana kɔnɔ Ɔhɔ. o damanda damanda de kɛlen bɛ dusumakasi ye Dɔɔnin ka don olu da faralen don ɲɔgɔn kan ka mankan bɔ fan bɛɛ lajɛlen la Kojo. sɛbɛnnikɛla ko min ye a bɔ premier ministre ŋana ye mhm. Choguel Kokalla Maïga mhm. jɔn sedu k'a dɔn ayiwa o faso yɛrɛ du mm. n'o ye m5 rfp ye olu yɛrɛ ka mankan de barika bonyana bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mm. sabula u ka kuma misɛnnin cayara so ka d'u ma n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre kɔrɔ dɔ b'u cɛla mm. Modibo Sidibé Sɛkumaru si min ye koɔni basiri bɛ mɛt muhame ali bacili bali marasi katu so so min ye ali dugukure u ka ca ɲɔgɔn sudi k'a dɔn a caman bɛ yen maa kalan don minnu ye fanga kɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ faamakolon bɛɛ lajɛlen fana da g bɛ sokɛkali ko kala mayika la u jɔ n'u tɛ ɲini k'a dun kabini o kɔni kɛra sa pre minisiriri kɔni ye wulikajɔ boloda jɔnni sedu a tɛ ɲɛfɔ ka wa ka jgɛ dɔɔninɔni maa dɔw ka fara ko kan n'o ye jamana a k'a dɔn a wulikajɔ n'a cɛsiri i n'a fɔ u ka gɛlɛya bɛ Choguel de nɔfɛ jɔn sedu k'a dɔn Choguel kɔni o b'a nɔ na jɔn sedu k'a dɔn Choguel ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Assimi b'a dɔn jɔn sedu k'a dɔn n'a ma ɲinɛ o kɔ o tuma an na dayɛlɛ dayɛlɛli in de kɔni kɛlen bɛ sababu ye ayiwa président yɛrɛ ni maa caman ka kuma bi jɔn sedu k'a dɔn sabula nationale min kɛra o fana y'o kofɔ CEDEAO ka gɛrɛntɛba in jɔn sedu hali ni da yɛlɛla sa o fana bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni b'a to a n k'i ɲininka nafa caman ani nɔgɔya caman bɛ na yɔrɔw ka ca min ye conseil national de transition ye CNT o bɛ yen dɔw bɛ se ka don yen jɔn sedu k'a dɔn i se ka kɛ conseiller ye sɛbɛnnikɛla ko maa kɛmɛ ani mugan ni kelen de bɛ yen a bɛ se ka taa fo maa kɛmɛ ni bi naani wolowula o k'i bɔ yen minisiririso ye mugan ani kɔ ye jɔn sedu k'a dɔn a bɛ se ka walagata ka taa hakɛ min ka d'an ye jɔn sedu hali n'i ma kɛ minisiri ye ministre délégué délégué o na d'u ma ou bien ministère kunkurunin kunkuruninw ka dɔ tigɛ tigɛ ka mɔrisonin di bɛɛ ma mankan ka suma bali mankan ka suma kɛlɛ ka kɛ ɔ Assimi Goïta ye maa hakilima ye denmisɛnnin min don ani galabu bɛ ɲɔgɔn na jɔn sedu sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni bɛ sen na a bɛ wulikajɔba la u k'a teliya don nataw kɔni kɔnɔ i kana siga n'i y'a mɛn k'a fɔ dɔ farala minisiriw jɔyɔrɔ kan walima maa minnu bɛ awa kɛrɛfɛ mɛru la n'u ka kumamisɛnnin cayalen don n'i y'a mɛn k'u welela ka dɔɔni kalifa u ma a kan'i dabali ban mhm. min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye i k'a dɔn ani Choguel bɛɛ n'a kan mhm. u kumana jɔn sedu k'a dɔn min b'a to awa hakilila caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye mhm. an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura sisan an ye ɲɔgɔn ye an ah. bɛna an ka CVw labɛn mm. ɔwɔ mm. cadre mɔgɔw mm. cadre d'échange mɔgɔw mm. an b'an ka CVw labɛn sisan mm-hmm. e ko cnt ni gouvernement mm. an bi don eh. eh. a bi don maliko don bi ko m'a bila doni na o nka an bi don san bi saba a bi ko kelen la ayi o ni nin tɛ kelen sa o ni nin ye transition de ye zeni an bi don awɔ a ti fa o Eh, an bɛ fa zeni awɔ ayiwa bisimila Daba Tunkara ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan jean baptiste satɔnɔ ah. nin y'a ka sɛbɛn ye jean baptiste jean baptiste satɔnɔ ko ah. a ko fɛn min ye ko dɔ ye mhm. a ka gɛlɛya wa gɛlɛya wɛrɛ b'a kɔfɛ o ye mun ye embargo ah. embargo min n'a dalen bɛ mali kan mhm. fɛn min ye mali ye sɔrɔ ba de kɛ kɔɔri ko a ka se ka wuli ka jɔ kɛ kɛlɛw mm. u ye sira minnu da sira ninnu kɔni sababaw tɛ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye mali nɔgɔyara mm. sabula da bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ o ye Nouakchott ye mm-hmm. mɔritanikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mali ye mm. ka wuli ka jɔ kɛ ka moritani pɔri sɛgɛrɛ mm-hmm. dɔ wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri fanba de tun bɛ taa kɔdiwari ni sɛnɛgali fɛ mm-hmm. olu kɔni CEDEAO ka danna juguya an'u ka juguya kama unhun, datugura unhun, sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɔɔri ye a tɛ se ka bɔ unhun, o tuma fɛn min ye Mali faamaw ye un, u y'u kunkolo munumunu ka yɔrɔ min lajɛ unhun, n'o dayɛlɛlen bɛ o ye Mali ani Mauritanie cɛ ye unhun, sabula Nouakchottkaw ka port min bɛ yen ni batobaw bɛ jɔ a da la unhun, an ka kɔɔri bɛ don o kɔnɔ a bɛ taa feere nanzara jamana kan unhun, sɛbɛnnikɛla ko naam, o baara bɛɛ lajɛlen daminɛna unhun, février kalo tile mugan ani duuru tɛmɛnen un, fɛn min ye an ka jamana faamaw ye un, délégation wulila min ni minisiri Modibo keyita mhm. sɛnɛ minisiri ale tun bɛ yen mhm. Nango Danbele CMDT ɲɛmaa Yusufu tarawele cmtr n'o ye conseil malien des transporteurs routiers ye ah. olu taara fɛn min ye kamiyɔn ye ka taa u bilasira ah. a don kamiyɔn bi duuru ni saba olu de ye sira ta ah. a don fɛn min ye kɔɔri mugu ye a muguninjɛ tɔnni ba kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ o de b'a kɔnɔ min ye Nouakchott pɔri ye n'u y'o magɛn ministre des transports ah. ani fɛn min ye ministre de l'agriculture ah. directeur général des douanes ah. CMDT PDG fɛn min ye docteur Nango danbele ale min ye mali kɛ premier kɔɔri la ɲina eh, eh, nango eh, nango nango baaraba tɛ eh nango danbele nango a man kɛnɛ ji ma bɔ ah. n'o tɛ an ye min kɛ ɲina ah. an kun b'o tripler dɛ nin ju b'a ju ye cɛ min ye i y'o dɔn wa minisiri ah seul le ministre ministre jumɛn de l'agriculture Modibo Keita Eh, Modibo ma na Nango sɔrɔ yen wa eh, eh, Modibo est venu trouver que nango eh, dirige déjà CMDT Modibo ko ah. Modibo ko ah. CMDT ah. ne tile la ah. n'a ma fɔ ko nin kɛra n'i ma dɔ fa n ka
a y'o fɔ y'o fɔ n'i m'a ta Modibo ka dabada la ale mu ale farafinna bɛɛ mali kɛra premier de ye kɔɔri la ɲina grâce au ministre de l'agriculture Modibo Keyita n'o Nango ko nin daw et à la technicité de Nango il faut ajouter Nango est là à la CMDT ça fait combien d'années e delila ka nin ye yan ɔ CMDT cɛba ye Nango de ye Nango kunna de diyara sa n'a kunna diyara a ye san joli kɛ il a été ministre directeur ni minisiri b'i bolo min bɛ ko ɲɛdɔn i bɛ taa fo fɛ ça c'est à l'actif du ministre de l'agriculture Nango de de b'a bɛɛ sama ka taa Nango yɛrɛ tun tɛ e ko bɛ tila k'a ba k'a to sun na sɛbɛnnikɛla la a ko ah. fɛn min ye mali kɔɔri ye ah. a donini ka jamana wɛrɛ magwɛ ah. gɛlɛyaba de b'a la bi sabula nuwasɔti sira min n'an y'o ta n'i ye sira janya lajɛ ka sira cogoya lajɛ ka pɔɔri yɛrɛ fanga lajɛ n'o ye nuwasɔti pɔɔri fanga ye n'an ko an k'an ka kɔɔri doni dɔɔni dɔɔni nin cogoya in na ka taa n'a ye fɛn min ye nuwasɔti pɔɔri la mm. n'ala ma jagɛ 300 jours mm. an b'o de kɛ n'o ye tile kɛmɛ saba ye mm-hmm. san kelen an bɛ ka ɲinan ta doni o ye kobandaya mm, o ti ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye laginɛkaw fɛ yen hmm. da fana yɛlɛlen bɛ dɔɔni dɔɔniw bɛ ka salo ka taa nka an bɛ don min na ko bi min de ka ɲi mali ma hmm. ni anbarigo kɔni sera ka wuli an ye nin kɔɔri baden min sɔrɔ hmm. kɔɔri bɛ taa teliya la o tuma a bɛ feere teliya la sɛnɛkɛlaw sigilen bɛ k'u ka wari min kɔnɔ n'o ye kɔɔri wari ye o bɛ na sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mun de kɛlen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ don mali ani nuwasɔti o sira ni ɲɔgɔn cɛ a ko danna juguya mm. ani fɛn min ye kɛwale jugu dɔw ye olu fana nalen bɛ ni gɛlɛya ye mhm. sɛbɛnnikɛla ko a ko hali kɔɔri dɔɔni dɔɔni min bɛ taa nuwasɔti mm. n'an ko aladeli badenni k'a mɔ ka go mm. n'a sara kun kelen an tɛna sigi ye sabula fɛn min ye jɛjugu dɔw ye mhm. olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ani baara jugu daminɛ mali ni nuwasɔti cɛ sira nin o fana bɛ se ka datugu cogoya min na an ka kɔɔri ka gbala dabɔngama don sɛbɛnnikɛla ko hali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min n'a b'a fɛ ka don mali ni moritani cɛ mm. ni fɛn min ye jamana janfabaw a n'a sekɔrɔba cɛbaw ye mm-hmm. olu donnen bɛ janfa in juguya la mm. dɔ wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri ye taali min daminɛ moritani mm-hmm. o de dimi don mm-hmm. sabula n'i y'a ta k'a lajɛ mm. faransi jigi b'a kan k'a fɔ ni kɔɔri sera senegali wala n'a sera kɔdiwari dirɛti a bɛ taa faransi nka n'a taara moritani mali sago de b'a la sa jamana o jamana y'an ja min mana sɔngɔ sɛbɛ k'a la an b'an ka kɔɔri feere o ma ni ka taa an ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra mm. miliyari kɛmɛ caman bɛ ani miliyari ba caman bɛ mm. kɔɔri bayɛlɛmalen kɔfɛ faransi b'o jɛ mm-hmm. o bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye faransi jamana kan mm-hmm. o tuma mm. an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mali ni moritani bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogoya min na an k'o fɛɛrɛ tigɛ janvier kalo tile tan ni wolonwula san 2022 fɛn min ye maa wolonwula ye o su yera mali ni moritani dancɛ la mm-hmm. o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye faransi sɔrɔdasiw ye u ye mali armée jalaki k'a sɔrɔ nkalon kuma nkalon don armée yɛrɛ ma surunya yen na janko u ka taa nin ɲɔgɔnna maa fa awɔ sɛbɛnnikɛla ko ah. armée bɛ terrorisiw kɔ ah. u bi bamanjiw kɔ ah. marebugu mm. gire ani fɛn min ye nara kɔnɔna na mun bɛ t'u se Mauritanie frontière la ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko kalo don waati min ni bɛɛ diɲɛ bɛɛ kɛlen bɛ ka mali janfa fo k'a tɔ to moritani ani laginɛ ma sedawo kɛlen bɛ ka daw tugu an ɲɛ mhm. anw bɛ taa mun kɛlɛ tigɛ moritani na mhm. k'a sɔrɔ an jigi bɛ moritani kan sɛbɛnnikɛla ko a faamuyana janfa jugu ani wale jugu kɛbaa maa wɛrɛ tɛ mhm. faransi ka sɛrivisi segrɛw mhm. minnu bɛ yen n'u dogolen bɛ dibi la mhm. olu de b'u mɔmɔ ni fɛn min ye nin valiw ye ka t'o kɛ ka sɔrɔ ka nkalon da arme la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanction minnu binnen b'a kan sanction illégal illégitime inhumaine ah. sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni ye ko ye komi n'u b'a fɛ ka mali de kɔni a gun a kamana la sabula fɛn min ye u ka perezidan kɔrɔ min n'o tɛmɛna ale de kun ni sedao ka di nka maa min bɛ n'o ye Mohamed Ould Ghazouani ye mm -hmm. ale ye maa hakili sigilen ye mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm -hmm. fɛn min ye Faransi ye mm -hmm. a ye CEDEAO bila Faransi yɛrɛ ciden taara mm -hmm. ka taa fɔ fɛn min ye Ghazouani ye mm -hmm. a ye da tugu Mali ɲɛ sabula anw bɛ fɛ ka juru cɛnɛ Mali kan de la mm -hmm. Maliden bɛɛ lajɛlen kɔngɔ k'u fa mm -hmm. walima u ka sɔn an da ma mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm -hmm. Ghazouani bann'o ma o tuma a banni min kɛra dɔgɔkun furancɛ in na tuguni maa bi saba ni kɔ o su yera Mauritanie yan fan in fɛ RFI ani fɛn min ye France 24 ye u ye nkalon tigɛ tuguni k'a fɔ k'o ye Mali armée nɔ ye u b'a fɔ u tɔ b'o kɔ sɛbɛnnikɛla ko o maa bi saba ni kɔ fagali yelen mm. a fɛn min kɔni ye moritani faamaw ye u dusu kasira o yɔrɔnin bɛɛ u ye mali ambasadɛri n'o ye dibasi ye mhm. u y'a wele k'a ɲininka dalakan na mhm. kuma gɛlɛyara mm. fɛn min ye jamanakuntigi ye n'o ye kolonɛli asimi goyita ye mhm. ko yɛrɛ gɛlɛya kojugu ale yɛrɛ ye kominike kɛ mm. ka kunnafoni di kɛ mali ka ambasadɛri min bɛ yen ka ɲɛfɔli k'o ye fɛn min ye Ould Ghazouani ye mm. k'o yɛrɛ wele telefɔni na k'a hakili fa mm. k'a hakili sigi mm. fɛn min kɔni ye mali ye ko in ye mali yɛrɛ tɔɔrɔ mm. a ma dan o dɔrɔn ma delegation ba de wulilen bɛ bi mm. min fana bɛ taa moritani magwɛ mm. ka taa ɲɛfɔli kɛ moritanikaw ka masakɛ ye mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm -hmm. a ko fɛn min ye ko in ye mm. a ɲɛ ka kan ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na sabula mali janfabaa de ka ca bi n'a dɛmɛbaa ye kabi fɛn min ye fanga ye n'a yɛlɛmana transition rectifiélen ah. Bah N'Daw ka taa fara fɛn min ye Moctar Ouane kan olu gɛnnen k'u sen bɔ ko in na faransi kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen la n'a dɛmɛbaaw mm. mali bɛ se ka bila a kelen na cogoya min na ah. fɛn min y'an tɛgu juguw sago ye wuli ka jɔ ni cɛsiri de bɛ senna ah. min bɛ se k'a to bɛɛ ka na malidenw fana k'a faamuya mm. siya minnu bɛ yen n'u bɛ k'u dɛn ka t'olu ka maaw faa mm. k'o nkalon da armée la u k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ mali armée nɔ ye mali juguyatɔ de don an bɛ se ka to an kelen na cogo min mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye mm-hmm. an ye min zalo ka bɔ la révélation ani le Tjikan kɔnɔ u ka bi bɔli la jɔsi sedu taamaden ka minɛn mana girinya cogo o cogo an n'u fɔ o sɔrɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ minɛnw na siga t'a la yɔrɔ sedu k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lɛndepandan politiki kɛlɛ politiki juguya yɔrɔ sedu a bɛ mada de walima n'i ka ko yɛrɛ de banna a bɛ sɔrɔ ka ban n'o tɛ ni se b'i ye a tɛ ban n ye min f'i ye rpm ko la yɔrɔ sedu k'a dɔn a dalen filɛ kɛnɛ kan tantara mɛtiri babɛri gano musa Timbiné yɔrɔ sedu k'a dɔn u ko min n ye kɔsa in na sariyatigiw ye jo min di ayiwa buwakari tereta ma u ye kuma in mɛn jɔni sedu k'a dɔn sariyatigiw u t'u jalaki u ti ayiwa ban u ka kuma ma nka min kɔni fana se b'u ye mhm. o de ye ka kiiri kura boloda jɔni sedu k'a dɔn min b'a to ayiwa tereta ta bɛ kɛ nkalon ye a ma dabɔ o ye apɛli ye n ye mun f'i ye n y'a f'i ye ko nin ye ko daminɛ ni ko a ma ban n y'a f'i ye dɛ i ko rpm ko ko a yoboyabara nin y'a bannen de ye a kɛra musokɔrɔba npogo ye Ninnu bɛ taa
ninnu bɛ taa kidise depite ala ni ibk sababu ibk salen kɔni jɔni nin y'a ko de bannen dimi min donna min na dimi min donna min na bɛɛ b'i ta sara sa Mɛtri babɛri gano jɔn sedu k'a dɔn denmisɛn don i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri parti kɔnɔ o dɔnnen don wa jɔyɔrɔba yɛrɛ b'a la jɔn sedu k'a dɔn k'u ye min fɔ ni ka taa jalaki bi awa tiribinali la sariyatigiw fɛ yen o de ye bukari tereta a y'i yɛrɛ nama dunan ni k'i yɛrɛ wele k'i yɛrɛ kɛ ɲɛmaa ye ka sin ka wulikajɔ boloda ten awa k'i yɛrɛ kɛ kandida ye tuguni ka sɔrɔ Pati yɛrɛ min ye ɲɛmaaya bulon ye a cilen kun don kabini ɔtɔburukalo tile mugan ni saba san demili disinɛfu o waati ɲɔgɔnye de kun kan ka kɛ ka biro kura sigi ka hakilina kura boloda jɔni sedu k'a dɔn dogo ni dogo bolo kan min ye awa tereta n'a jɛɲɔgɔnw ye u labanna ka ko bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma sariyaw sɔsɔra bɛnkan min bɛ pati kɔnɔ a sɔsɔra o de la min ye babɛri gano ani musa tinbinɛw ye olu ma sɔn Jɔn sedu ka bɛn a kan sabula fɛn min fɛn min fɔlen don ani min ni min kɛlen don jɔn sedu olu la i kana siga i k'a dɔn u b'a dɔn n'u taara n'a ye sanfɛla la jɔn sedu k'a dɔn u bɛ u laban laban olu na jo sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin kɔni ye gɛlɛya kun bɔlen rpm na maa tɛ min kuncɛ waati dɔn jɔn sabula nin taakasegin taakasegin kiiri la jɔn sedu k'a dɔn a bɛ ɲumanw nege bɔ ɲɔgɔn na a bɛ parti yɛrɛ koya ɲɔgɔn ye minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun ko gundo caman laban de bɛna da kɛnɛ kan hmm. jɔn sedu o de bɛ kɛ sababu ye ka parti yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda damanda de kɛra sababu ye hmm. parti caman bɛ k'u dakolo ci wa rpm yɛrɛ jɔn sedu k'a dɔn a tɛna o dan fiyewu sabula cɛ kelen min bɛ yen mm. n'o tun bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin dabila nin di kɛ nin di fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ o ye cɛ kelen ye n'o minji dɔgɔyara jɔn sedu k'a dɔn maa tɛ bilen min bɛ se ka rpm fara ɲɔgɔn kan ibk sara dɛ mɛ a denkɛ bɛ yen dɛ jɔni karimu bɛ yen ee kaco karimu a fa ka pariti tɛ wa ɛɛ ala Il peut dire je, euh, euh, je veux plus ça. Il tape le poing sur la table. Justement. Ah, ah.
N'a sɔrɔla tun bɛ jamana in kɔnɔ. Ah, n'a sɔrɔla k'o kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Jɔsi Sedu il peut faire quelque chose. Nka ale b'a ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini. Ɔ. Ɔ. Ɛ jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn suma. O yɔrɔ n'ale b'a yɛrɛ ɲini. Ale bɛ jamana kɔ kan. Wulikajɔ ni ayiwa ɛɛ kodama min b'ale nɔfɛ c'est trop. Baara gɛlɛyara. N'ale ma se ka b'o la fɔlɔ.
Baara tɛ se ka kuma. Baara gɛlɛyara. Bon.
maa kelen min bɛ yen n'o tun bɛ se ka kuma ka ko in sigi kala kan o ye IBK muso ye tanti Ami bon Ami ma kɛ maa a ma kɛ ale ma kɛ maa cɔrɔ ale ma kɛ maa cɔrɔ ni ba ye ale kɔni a bɛ yen fɛ a bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ ale ma kɛ maa cɔrɔ ni ya ee Ami ta kun ka jugu koyi ale bɛ ale bɛ fan fila bɛɛ de taama ka tila k'a bɛɛ ɲami IBK kɛlen président ye Ami ka association maa minnu tɛ ko la fɛn t'u bolo a taamana ka maa ma sɛgɛrɛ Agir ko ka dɛmɛ ni fɛn ɲini ni ma fɛnkɛ a kɛlen président n'a ye ko ɲuman dɔ la n'a ye IBK fɛ yen e wa e wa e nana yan e nana dalen da bɔra même le regard d'Ami i b'a fɔ a t'i ba hali a bɛ mɔgɔ filɛ cogo min tu savais que cette dame là fɛn caman b'a kɔnɔ non moi elle m'a pas convaincu eh, non non eh, eh, a bɛɛ ma ban ah, a bɛɛ bannen filɛ nin n'o tɛ n'ale tun kɛra maa ye maa ɲuman ye maa ɲuman ye i b'a fɔ tanti Lɔbɔ ɲɔgɔn ko ah, eh, i bɛ cɛ bilasira i b'a fɔ kana nin kɛ kana nin kɛ nin ye maa kɔrɔ ye nin ye teri kɔrɔ ye nin kɛ tan wala hali cɛ diminen muso ɲuman cɛ diminen maa dɔ kɔrɔ i b'a fɔ eh, karisa sabali sa wala i taa karisa fɛ n'ale kun n'a kun y'o jɔyɔrɔ kɛ Jɔsi Sedu bi ah. maa min bɛ se ka RPM fara ɲɔgɔn kan o y'ale kelen o y'ale kelen ye lɔbɔ tɛ kuma cadre fɛ mali kɔnɔ bi k'i ti sɔn a ta ma bɛɛ bɛ sɔn parce que a ma kojugu kɛ maa na a ma se maa ma a ma maa janfa a ma a ma juru sara kɛ diɲɛ ye nin de ye dɛ diɲɛ ye nin ye an bɛ jakite i cɔn ka teza la premier min
Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ k'a fɔ jiginnɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Jɔsi sedu mm. n bala cogo bɛ di dama tun kana ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma Indépendant fasiriba n'o ye Masire Jɔbu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire ko an ale ni laaya mm. u kumana lakanako kan an n'a fila fara ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye sɛgɛ ka sɛden ta ah. o ye kɔrɔlen ye nka k'i sigi sɛ kulukulu kan ka sɛ o ye ɲɛ o ye sɛtigi latigɛ n'a ye ah, sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani janfa min y'an ka armée sɔrɔ Mondoro mhm. n'a jara a bɛ se fila mhm. eh? sabula ah. fɛn min ye chef d'état major mhm. général Umaru Jara ale yɛrɛ ye wulikajɔ de kɛ fɛn min ye kɛlɛbolo ye u y'o wuli n'i y'a mɛn ratissage sɛbɛnnikɛla ko o ye kuma jugu de ye armée la sabula fɛn min y'an ka jamana armée ye ni kura de fiyɛlen b'u la don o don u bɛ fanga kura sɔrɔ ni janfaba min n'a labɛnna diɲɛ seleke naani kan ka na cun mɔndoro mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko maa minnu y'a kɛ mm. ani minnu yera dingɛ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen de dafirila pi mm -hmm. mali arme kunun ko mm. fɛn min ye bamanju ye u tun bɛna u ti arme la mm -hmm. fɛn min ye tiɲɛni ye k'o kɛ mm. ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye ka segin ka t'u sigiyɔrɔ la mm -hmm. ko t'u sɔrɔ mm. o tun ye kunun ko ye o banna mm -hmm. kolonɛli sajo kamara tile in na cɛ o cɛ kɔni n'i tura arme la mm. an kɛra bala de ye sa ani juguni mm. n'i magar'an na an b'i sɔgɔ ah. n'an magar'i la an b'i sɔgɔ eh. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mɔndoro ye maa minnu ye wuli ka jɔ ni janfa kɛ ka na bin mali sɔrɔsiw kan mɔndoro a kelen tɛ bi min porokotora sabula fɛn min ye mali cɛdenw ye u y'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ bɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba u k'a kɛ misali ye payi sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mɔndoro kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tile damadɔ mm. plan maliko mm. opération kɛlɛtigi mm. chef d'état major armée armée nationale mm. olu ye wuli kajɔ ani jija daminɛ mm -hmm. fɛn min kɔni ye terroriste min ye min su yera mm. ani min su kɔni n'olu ma se ka dɔn ah. o de ka ca sɛbɛnnikɛla ko kɔnɔ ni dugaw ni waraw ye min dun o ka ca o ka ca o ka ca sɛbɛnnikɛla ko naamu kisɛ yɛrɛ ye dɔw yɛrɛkɛ ah. tasuma ni fɛn min ye mugu sisi ye dɔw toro la olu yɛrɛ kɔni ma se ka dan ah. sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ah. fɛn min kɔni ye kungokolow ye k'u mɔmɔ mm. maa ninnu tɛmɛna sira o sira fɛ arme bɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ sabula u sigara tu o tunin na mm. k'a fɔ u bi sɔn ka kɛ yan mm. arme ye gɛrɛw kɛ yen Sɛbɛnnikɛla ko eh, a ko fɛn min ye mɔndoro kɛlɛ o bannen kɔfɛ fɛn min ye mɔndoro ye u kɛlen k'a dafɛla bɛɛ sasa mm. k'a maajugu bɛɛ lajɛlen mina ani k'u ni kɛnɛ karaba mm-hmm. fɛn min ye mali armée mm. a chef d'état major mm. ka fara minisiri kan a ko aw tilara wa u ko an tilara mm-hmm. wa a daminɛna sisan de a bɛ tɛmɛ ni baara ye mm-hmm. kungokolo min bɛ a ni mɔndoro cɛ ah. wagadu kungokolo ah. o de tɔgɔ bɛ fɔ ka caya k'a fɔ bamanju bɛ yen ah. a y'a furan sɛbɛnnikɛla ko nkɛ a fɔ k'a y'a furan ah. o y'a sɔrɔ mali sɔrɔdasidenw cɛŋana cɛŋanaw ah. u kɔrɔtɔlen don u bɛ min ɲini o y'o de ye u y'u kɛ tu kan payi sɛbɛnnikɛla ko ah. u y'u kɛ tu kan ah. u kɛlen tu kan mm. fɛn min ye bamanjuw ka daga min bɛ yen mm. u y'a saalo fo ka taa moritani fɔrɔncɛri la mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terorisiw dogolen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la mm-hmm. u ye yen bɛɛ lajɛlen mɔmɔli daminɛ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mɔmɔli kɔni kɛra sababu ye u sina ka bali ka mɔbili naani ye ah. olu bɛ ka kɔsɔ digi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen wobow wobow wobow u y'olu ni kɛnɛ karaba ah, sɛbɛnnikɛla ko ah, ah, i ko mobili naani i ye wobo saba de fɔ a dafa wobow wobow wobow naani dafara u ye misili fil'u kan puf sɛbɛnnikɛla ko misili filil'olu kan olu minɛlen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛrɛda fɛ sɛgɛsɛgɛli u ye mɔmɔli kɛ mm. maa damadɔ bɛ yen minnu kɔni ye bamanjuw ye olu yɛrɛ tun bɛ sunaa de la ko u sɛgɛnnen mugu sisi ani mugu mankan olu panna ka wuli k'u b'i sentɛgɛ ta o y'a sɔrɔ Goro u y'olu minɛ lahawula a yagadi ye ye olu minɛlen a ko fɛn min kɔni ye an ka zandarmu minnu bɛ yen olu dira olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nara sɛkitɛri ye u nan'o mɔmɔ fɛn min ye jamanakuntigi ko maa kana bin maa kan nka maa o maa bɛ yen n'o ye tiɲɛnikɛla ni tɛgɛ kɛr'o kan a y'o minɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wagadu kungokolo u y'u kun da nara yanfan in kan o wo cɛ kɔnɔna na fɛn min ye maa tan ani seegin banbaanciw la olu kɔni mugu filila olu kan ah. o dun tora yen u ni kɛnɛ karabara mm, olu mm. minɛlen kɔfɛ ah. fɛn min y'u bolola marifa ye ah. AK quarante-sept ah. u y'o duuru minɛ fusil de chasse ah. a y'o dɔ minɛ Pai. o duuru ah. lance roquette ah. anti char ah. u y'o kelen minɛ ah. sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye moto duuru ye ah. o kɔni sɔrɔla k'a sɔrɔ o kɔni ma jeni ah. o tuma fɛn min ye mali sɔrɔdasiw y'u tɛgɛ da o kan mugu jugu min n'u b'a don mobili tɛmɛtɔ ɲɛ ah. u k'o de ma EEI ah. u y'o camanba den de so kelen tun bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen salon ni k'a détruire ka tɛmɛ n'u ka sira ye bayi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. donso dɔw fana tun bɛ ɲɔnɔn kungokolo kɔnɔna na olu tun ka dantɛmɛwale o juguyalen bɛ mm-hmm. i n'a fɔ sinɛ n'a ɲɔgɔnnaw o donso jugu dɔw bɛ marifa minnu b'olu bolo o minɛna olu la o sigida denw ka se ka lafiya cogo min yɔrɔ dɔw la fɛn min ye mugujugu ye mm. bajangara fanfɛla in na o camanba den de minɛna banbaanciw la mm. terɔrisi maa duuru minnu minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɔmu don sɔrɔdasiw tɛmɛtɔ ɲɛ olu minɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen sevare ale kɔni fanfɛla in na mm. fɛn min kɔni ye kɛlɛ dɔ ye o kɛra ah. dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko karige mm. o kungokolo kɔnɔna na fɛn min ye mali hélicoptère ye mm. u ye banbaanciw bon de yen caman fɛnɛ o tora kɛlɛ la yen mm-hmm. sabula fɛn min ye terɔrisi maa mugan ye u y'o fa yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye maramafɛnw ye u bolila ka taa k'a bɛɛ lajɛlen fililen to u yɛrɛ ɲinitɔ mali armée y'a mobili ah. kisɛ kisɛ a bɔmu a bɔmu u y'a bɛɛ lajɛlen de salo ni ŋana n'a ye bayi u ma tila dɛ mm. u tilara k'u kun da yɔrɔ min kan ah. o ye dugu min bɛ n'u ye pisa ah. ani bayi ah. o ye bankasi mara ye ah. o yɔrɔnin na fɛn min kɔni ye wulikajɔ u y'o kɛ mm. fɛn min ye donso marifa bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ mm. u y'o sɔrɔ yen mm. pi pistolɛ n'o ye AK quarante-sept ye mm. o tan ah. n'o tɛmɛna ka bɔ yen ah. fɛn min ye mugu ni kisɛ camanba den ah. min dilannen don bolo la ah. u y'o minɛ yen mm. Mm. Mortier, mm. mortier n'i y'a ta k'a lajɛ ah. min bɛ kisɛ belebelebaw ninnu fili bɔmu ninnu fili u y'o mortier min bolola dilannen don u y'o caman zalo ye mm-hmm. o yɔrɔnin bɛɛ mm. chef d'état major ko Sikaso fanfɛla in na yala mun de bɛ yen a ye karaw k'a la sɛbɛnnikɛla ko kungokolo min bɛ yen n'o bɛ Mawu ani Bura ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. sɔrɔdasiw y'o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ fo ka don Kucala kɔnɔna na Buguni ka n'a fara fɛn min ye Kulukoro mara kan nin dɔgɔkun furancɛ in na Mondoro kɛlɛ kɔfɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen de ban a sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye banbaanci jugu minnu fɛnɛ bɛ yen n'o ye GSIM ye olu de ye communiqué kɛ k'a fɔ olu de tun ye attaque kɛ fɛn min ye Mondoro a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali sɔrɔdasiw ani fɛn min ye banbaanci wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen de ye nin maa ninnu koronni daminɛ o nana kɛ sababu ye maa bi naani GSIM na u y'o ni kɛnɛ karaba kunasini ko ni kununko ɔ kɛlɛ banna
ɛ a ma ban u ka ca koyi ɛɛ n ko ni ɛ tɔgɔ tɔtu minnu ka ca i b'a fɔ diden tɔ t'u la bilen o tɔ t'u la u b'u Aha. yɛrɛ ɲini bi Aha. sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko fɛn min ye mali arme ye se b'an bolo bi fɛn min ye jamanadenw y'u hakili sigilen bɛ Aha. mali arme kunna wololen bɛ Ah. sabula kolonɛli asimi goyita y'a Goyita. bolo si yɔrɔ fɔ o Goyita. fɛn a ko baara fɛn o fɛn ka kɛ Ah. fɛn min y'a ka kolonɛli cɛpasa ye Ah. sajo kamara Ah. a b'o wulikajɔ la Aha. sabula fɛn min ye taama ani wulikajɔ ni cɛsiri ye Mhm. minɛn bɛ se ka di armée ma cogoya min na min bɛ se ka to u ja ka min kɛlɛ don o don u ka se sɔrɔ sɛbɛnnikɛla k'o baara de bɛ sen na fɛn min ye diɲɛ seleke naani kɔlɔsilikɛlaw ye mm. olu yɛrɛ k'u kan tɛ minɛn ma u kan tɛ wari ma nka armée min n'a kolo ka gɛlɛn bi n'a tɛ siran kɛlɛ ɲɛ o de kun bolo kun sinnen bɛ Tchad de ma mm. Mali tɛmɛna Tchad la pewu on est premier aujourd'hui eh, eh, oh. l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Afrique anw de don Minɛn tɛ dɛ wari tɛ dɛ ah. mais ni ko gɛlɛyara kɛlɛ gɛlɛnman armée ah. min bɛ se k'a gagner bi c'est le mali eh, n bɛ ka taa n kɛ faransi kan eh, sabali dɛ bombe atomique bɛ faransi walahi bombe atomique kɛmɛ fila ni bi duuru de bɛ faransi bolo ala ka nin ci dɛ wa n b'u invité eh, n b'u invité kɛlɛ la a bɛɛ la Ala de ye Sabali. non n ja gɛlɛyara o. Eh, sabali sa an ka taa dɔɔni dɔɔni ayiwa baasi tɛ. sɛbɛnnikɛla ko Ah, wulikajɔ ma ban Ah. dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye kolonɛli sajo ye Ah. a taalen bɛ irisi Ah. tile tan a b'o de kɛ irisi Ah. fɛn min ye avion belebeleba fila bɛ yen ko min ma mig 29 a Naam. taalen b'o nɔfɛ sabula marisikalo in na u kan ka na Ah. a ma da o dɔrɔn ma wulikajɔ n'a bɔra irisi a bɛ taa turki u ko min ma drone de surveillance aérienne dernière génération turque a taa o de commander bon i ɲɛ b'a la i y'a dɔn armée ko la bɛɛ bi tubabu bɛɛ lajɛlen n'i ka dɔnniya nka drone na turikiw maa si t'olu kan diɲɛ an bɛ dronew de bila mali kunna sisan i panna an b'i lajigin hɔn e mali jara o ee embargo in fisar'an ma dɛ a bɛ ɲɛnabɔ sɛgɛ bɛ ne na kɛ embargo in fisar'an ma i ye min fɔ a ka jugu sa n'o tɛ a ka di ne m'a f'i ye n ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ. ee i y'a fɔ dɛrɛ i y'a fɔ. naam kunnafoni filɛ nin ye. naam an ye min zalo ka bɔ le soir de bamako. ani indépendant an y'u fila ci ɲɔgɔn na. jɔsi sedu maa min mana bolokuru ɲa kelen sɔrɔ suruku la. kan'a f'i ma fɛn sɔrɔ. i ye dɔ kɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile. bi tile jɔsi sedu k'a dɔn ŋanamu ŋanamu b'a don ɲɛ. a dugusɛjɛ ye ko lankolon. a t'o ɲɛ min ye dugukolo ko kɛlɛ ye. jɔsi sedu an ka jamana kɔnɔ o tɛ ban. tɛ ban ɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ. maa fila ka t'i nɔrɔ titiri fɔnse kelen na dɔ ta ye nkalon ye journaliste Sedu mm. i k'a dɔn kiiri kura hakilina kura a janjo jara i k'a dɔn sarangosi sarana madamu sinpara journaliste Sedu ba mugansara i k'a dɔn muso min don mm-hmm. a tɛ kɛlɛ kɛ gansan a ka kuma ka ca nka n'i y'a ye kuma na fɔn fɔ la mm. journaliste Sedu i b'a sɔrɔ tiɲɛ b'a fan fɛ a sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a bɛ ɲini ka waati jan bɔ mm-hmm. sarangosi saran mm. ani sankaw ka zu bi ɲɔgɔn na eh? zu tarawele i k'a dɔn dugukolo dɔ la jelibugu la k'a dɔn a sirada la sanzu ni dugukolo kɛlɛ bilen mali bɛɛ bɛ k'ale kelen da yan awɔ dɔw bɛ yen n'u ma sa u t'a dɔn koyi i sa dingɛ da la i bɛ dugukolo kɛlɛ non non non a t'a dabila abada a t'a dabila journaliste Sedu sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa kasimu tera ye a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan saran ni sanzu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin dugukolo in na journaliste Sedu i k'a dɔn a maa fila bɛɛ lajɛlen ko titiri fɔnse b'a bolo journaliste Sedu u bɛɛ lajɛlen bara k'i ka titiriri jira mhm. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u taara kiiri bulon fɔlɔ la min ye wulikajɔ ni cɛsiri mhm. kiiritigɛlaw ko nin ko in bɛ danga min na bɛɛ k'i jɔ mhm. bɛɛ k'i jɔ an ka na yɔrɔ suma k'a lajɛ tiɲɛ ni nkalon n'an y'a bɔ ɲɔgɔn na tuma min kiiri bɛ tigɛ journaliste Sedu i k'a dɔn sanzu ɔ ale ka dugukolo ŋanamu ŋanamu komi a dɔnnen don la mali kɔnɔ harap a sinna k'i kɛ yɔrɔ in jɔli kan ten journaliste Sedu a bara ka yɔrɔ jɔ cogo min su t'o la tile t'o la ale kɔni bara k'a dasi siman bi nɔɔni bɛlɛ bi to cɛncɛn bi na siman kɔni bi jigin cogo min a bi jigin ten sɛbɛnnikɛla ko sarangosi saran a hakili sigilen don i ko ŋɔmijiranna mɔden sabula a b'a dɔn kiiritigɛlaw mana se k'a ɲɛ sɔrɔ don o don i k'a dɔn a ka tiɲɛ ye min o bi segin a ma journaliste Sedu i k'a dɔn don dɔ la min ye sariyatigiw ye ani geomɛtiriw olu farala ɲɔgɔn kan ka na yɔrɔ suma k'u bɛna yɔrɔ lajɛ i k'a dɔn titre foncier yɛrɛ min bɛ kofɔ ka se k'a ko lajɛ u ni avokaw mhm. journaliste Sedu i k'a dɔn o y'a sɔrɔ san zu mhm. haraba haraba a tun bɛ gardiw caman ta e. ka na yɔrɔ kɔlɔsi ale de ka yɔrɔ don e. journaliste Sedu i k'a dɔn a donnama in kama gardiw ma sɔn mhm. maa si ka gɛrɛ i kiiritigɛla o i avocat o i géomètre o journaliste Sedu i k'a dɔn awa minan dun bɛ géomètrew bolo u bɛ se k'u to yɔrɔ jan fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sidɔn journaliste Sedu min ye lamini ye mm. u nan'u jɔ ka minɛnw k'olu banba minnu bɛ taa fo kabakolo la n'o ye appareil GPS GPS k'o fili ka taa journaliste Sedu y'a fili ka taa k'a mɔmɔ ka na k'a fili ka taa k'a mɔmɔ ka na sɛbɛnbura fila ye ka sin k'a da kɛnɛ kan journaliste Sedu k'a dɔn san zu ka titre foncier o tɛ hali jelibugu la ee ee ee i i i ye de bɔ ye nin ya a bɔ ha titiri min bɛ san zu bolo Ɔhɔ. c'est-à-dire yɔrɔ in tɛ dɛ Ɔhɔ. a tɛ hali yan nɔ a A tɛ tɛ hali hali- komini na i ye problème ye wa ayi san zu dugukolo ko nege bɛ da yɔrɔ min Ah, ah. na u ka kidali region d'a ma aa journaliste Sedu o bɛɛ ko i k'a titiri bɔ a dɔn tɔgɔ la topographe ŋana minnu bɛ jamana kɔnɔ topographe ayiwa so saba olu de taara ko in lajɛ olu tɛ foyi suma dugukolo sanfɛ k'u b'o ma journaliste Seydou k'a dɔn olu nana jaabi bɔ ka taa di kiiritigɛlaw ma avocatw mm. ani tribunal administratif ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen ka jaabi sɔrɔ titre foncier min n'u y'a suma k'a lajɛ sarankusi saran ta don bi a ta don sini a ta don journaliste Seydou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ ah. i k'a dɔn kiritigɛlaw ko sisan an kun bɛ min nɔfɛ o ye nin ye o ye nin ye sanzu dun a ye wari min don yɔrɔ in na ka ban ah. ko ale ta don nkalon kan ah. a kasabi ka ca journaliste Seydou kana siga sariyatigiw namara tɛ yen taa kana tɛ yen k'a da kolon di k'a filenkolon di hali a bɔgɔ o b'a cɛ ka bɔ yen nin kun ye sɛbɛn ye jo b'a la
nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔ la sanzu ye maaw tɔɔrɔ dɛ cɛkɔrɔba ye a ye maaw tɔɔrɔ dɛ ne ah. kɔni t'a dɔn a ɲɛɲininen de don dugukolo ko la wa mun eh, eh. ba taara dugukolo bɛ sanzu bolo n'a ye immeuble halisa maaw t'i lafiya ah, eh, dugukolo ko jango a kɛlɛlama ah, yɛrɛ a kɛlɛlama a bɛɛ a b'a bɛɛ sɔrɔ kɛlɛ kan ta nin ye hɛrɛ an na goya la sa o n mɛnna n ka ko la ani n tora n ka ko la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ ani muso min bɛ ɲɔgɔn na sara mana jogo sɔrɔ sara n t'o bila dɛ sara sara damabugɔ sara nfabugɔ sara sara n kɛlen ka jogo sɔrɔ sara a t'o bila dɛ
Ɛɛ an bɛ jakite an ka tɛzsara pe kɛ daba tunkara ni ala ye diɲɛ wari bɛɛ di maa min ma i bɛ laban ka sa dɛrɛ kana siga bɛɛ bɛ laban ala bolo ee o an ka ala ɲini an ka wari to yen o o de ka ɲi bala cogo bɛ di journaliste Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛn in kɛ a tɔgɔ de ko saka dunbiya saka saka ko a ko i k'a dɔn dɔgɔkun kelen sugandilen don cakɛda fɛ cakɛda min y'a ka baara ɲɛdɔn n'o ye awa semapi semapi semapi mm. a directrice de ye madame bokumu fatumata siragata tarawele siragata madame bokumu fatumata siragata tarawele balimamuso cɛsiri ani wulikajɔ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ dɔgɔkun kelen mali fɛn minnu dilanla malidenw fɛ fɛn minnu dilanla izinitigiw fɛ mɔgɔw y'u sigi ka fɛn min miiri u k'o de ma tubabukan na made in mali mali dilannen journaliste Seydou mali entreprisew janko jamanaden minnu bɛ ayiwa an ka fɛn dilannenw kanu journaliste Seydou k'a dɔn fo a ɲɛ ka dɔn a baara ka bila sen kan a ɲɛ ka dɔn jɛnsɛnna ni jamana bɛɛ la dɔgɔkun kelen dalen don mm. k'a daminɛ kalo tile tan ni naani ka taa bila a tile tan ani kɔnɔntɔn centre de promotion propriété industrielle u k'o de ma semapi journaliste Seydou munna nin dɔgɔkun kelen bɛ sigi sen kan mhm. a ko n'i ye madame bokumu fatumata siragata tarawele mhm. a ka jaabi ta ale min ye directrice générale ye mm. a ko a dɔn dɛ mhm. jɔni sedu k'a dɔn mɔgɔw de b'u sigi ka miiri kɛ ka taasi kɛ mm. ka fɛn dɔ dilan mhm. min ye feerefɛnw ye walima minfɛnw mm. jɔni sedu k'a dɔn olu de y'a ɲini u hakili la mhm. k'a dilan jɔni sedu k'a dɔn a dilanlen kɔfɛ mm. a bi kɛ wasa ye a bi kɛ ayiwa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni ka fɛn ye jɔni sedu f'olu ka kɔlɔsi de ye olu ka sɔrɔ ka bonya sabula maa minnu b'a a fɛn fasɔnɔ san maa minnu y'a dilabaw ye mhm. i kɛra entrepreneur ye o mhm. i kɛra usine-tigi ye o jɔni sedu k'a dɔn a ko in dɔnnen tɛ kosɛbɛ i ye diɲɛ fɛn o fɛn b'i kunkolo la mhm. o y'i halala de ye jɔni sedu nka kɛcogow de b'a la ani taabolow de b'a la n'i m'olu matarafa bɛɛ i k'a dɔn maa jugu bɛ t'i bin kan walima k'a kɛ bɔsindigi la ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun kelen in dalen don o de kama mhm. jɔn sedu k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen se ka se k'a ɲɛdɔn mm. baarakɛlaw mm. maa cɛsirilenw mhm. minnu bɛ ko b'u kunkolo la mhm. jɔn sedu k'a dɔn olu ka nafa mm. min ye kɔnsɔmatɛriw ye olu fana bɛ nafa sɔrɔ cogo min k'a dɔn min ye nin cakɛda in ni nin cakɛda in ye olu de y'a baara kɛ jɔn sedu k'a dɔn a ko kurunbonkarili min ye premier ministre sogɛli kokala mayiga ale y'a jira k'a fɔ nin bɛnn'ale ma kosɛbɛ wa a yɛrɛ b'a sogo doni ka taa kɛnɛ kan Jɔnni sedu a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye madame bokumu fatumata siragata tarawele jɔnni sedu k'a dɔn nin fɛn damadɔ fɛn damadɔ de bɛ jamana in jɛ ka sɔrɔ nafa min b'a la ni sɔrɔ min b'a la jɔnni sedu e kelen k'i ka baara kɛ k'i ka wɔsi kɛ dɔ ka n'a fɔ k'a b'o bɔsi i la o tɛ ɲɛ o de la min ye semapi ye ale kɛlen bɛ ka dɔgɔkun kelen sigi ɲɛfɔli la ani ɲɛdɔnni na jamanaden bɛɛ lajɛlen ye jɔnni sedu k'a dɔn min ye siragata ka kuma in ye wulibali don e m'a ye hali n'i ye jagokɛ fɛn dɔ ta k'a dilan ka na n'a ye jamana kɔnɔ n'a kɛra sanga ye kopi u bɛ sin ka taa u bɛ sin ka t'a dubili ka t'a dilan ten a- a- a- a kopi bɔ e ma tezara ye k'i ta in na gosi e Ye, tezara kopi bɔ a so so eh, ko tezara pake jɛman o tɛ tiɲɛ ye, o tɛ Ah? tezara ye. i m'a dɔn nin ye nin ye su- n ko binkannikɛlaw de bɛ mali o tɛ kɔnɔ tezara ye c'est à dire que i b'i ka ko dilan i kunkolo la o de ah, i b'i ka ko dilan walima ka t'i ka ko ɲɛɲini n'u y'a ye o bɛna ka sanga sɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛ sin ka taa bamayɛlɛmali kɛ ka na don i sen kɔrɔ mais justement wa n'i ye ko min kɛ n'o ɲɛna bɛɛ bɛ don o la bɛɛ bɛ don o la telimani lajɛ kɛ e de fɔlɔfɔlɔ ma na telimani cɛ in ka kuma ye awɔ mais bɛɛ donna a la bɛɛ donna a la bi dɔw yɛrɛ bɛ sin ka moto san dɔrɔn u kɛra telimani ye awɔ ce n'est pas normal bon e m'a ye a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko telimani ka sɔrɔ telimani tɛ ka sɔrɔ telimani tɛ moto takisi telimani ani moto takisi tɔw u cɛ ka jan kelen tɛ ça c'est des professionnels minnu bɛ k'a kɛ ko juguya sisan ah. o de ye kopi ninnu ye merci i bolo don daba tunkara ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan hali fɛn min ye eh, numukɛ konare nin y'a ka sɛbɛn ye a ko mun numu nuhum konare ko a ko fɛn min ye kati hmm. an ka taa kati hmm. nin kamalen nin kɔni da ye ni juguya dan ye ah. sabula maa min n'o kun y'a ta baara la san caman mhm. a bilalen ka bɔ baara la mhm. a fɛn min ye ekɔliso ye mhm. a ye ta don ekɔliso la ka tila ka taa ni miliyɔn saba ye eh! ba ba ba ba ba nin ye juguya dan ye ninnu ko nare ko a ko fɛn min kɔni ye lise dɔ bɛ kati lise pirive primo ɛli primo kati fɛn min ye feburuyekalo tile mugan ni wolonwula na tile mugan ni seegin ta wulila su fɛ fɛn min ye se kɔnɔna na hmm. a ko fɛn min ye nin tasuma in ye hmm. a ɲɛɲinina hmm. tasuma bɛ se ka wuli lise la cogo jumɛn na ah. taji tɛ ah. kuranma yɔrɔ tɛ fɛn tɛ ah. min bɛ se ka na ni tasuma ye o tuma a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye lise poromotɛri ye n'o ye a ɲɛmaa ye ale taara ka taa plɛnti don kati komisariya la komisari divisɔnɛri sori ibrahim sangare sangare n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ daminɛ brigade de recherche olu nana kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko u nana jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye ni maa ninnu ye mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔ de bɛ yen mm-hmm. min kɔni ye finɛtiri de dakari diyagoya mm-hmm. ka don u y'o nɔ ye mm. sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. u donnen y'a sɔrɔ tasuma donnen bɛ lise la mm. nka tiriwari n'i y'o lajɛ i b'a ye dɔ y'o forose diyagoya k'o dayɛlɛ wari min tun bɛ yen sɛfa wari miliyɔn saba ani waa bi saba ni wɔɔrɔ hɛbɛ o talen bɛ a taara n'o ye sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko fɛn min ye direction ye mm. a minɛn caman bɛ yen mm. minnu ye minɛn nafamaw ye a bɛɛ lajɛlen de jenina mhm. kalan bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ye ko minɛn nafama don mm. a foteyiw arumariw ni fɛn o fɛn bɛ yen tasuma de donna a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni mhm. min yɛrɛ y'a la gɛlɛman ye ekɔlidenw ka dossier ani fɛn min ye ekɔlidenw ye u ka materiyɛli fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye nafama ye tasuma ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ eh, bugurijɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛni in kɛlen kɔfɛ maa min bɛ yen n'o siga kɛr'o la mm. o de tun ye gardien yɔrɔ in na mm. o tuma a ye gardien kɔrɔ in a y'a wele ka na mm. sabula ale bilara ka bɔ baara la a ma mɛn mm-hmm. min bɛ se ka to ko ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gardien ye a y'a ɲini ka na mm-hmm. a bɛ si yɔrɔ min na pulukusun a tɛ yen o tuma u y'a ɲinini daminɛ mm-hmm. maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye segu mara ye a ye yen magwɛn segu ni tominiyan ni ɲɔgɔn cɛ ah. u taara ka taa tɛgɛ k'a kan yen ŋami sabula fɛn min ye brigade de recherche ye mm. o ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye abibu jakite ye mm -hmm. abibu jakite kɔni o n'o o ye wuli ka jɔ k'o yɔrɔnin bɛɛ mm -hmm. ni ka taa ka taa a sɛgɛsɛgɛli kɛ mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm. fɛn min ye maa in ye mm. a kun siyɔrɔ ye yɔrɔ min ye n'o ye kati tubana ye mm. olu kɔni y'a jira k'a fɔ kamalen kɔni tununa mm. olu kɔni sigara a fɛ a balila ka tunun olu ma ko foyi faamuya mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali busan misɛn gwanna a la mm. a ye jɔngɔla fɔ a ko ah. ale bilara ka bɔ baara la ah, k'o ma diya ale ye ah. sabula ale kɔni bolo nin baara yɔrɔ ale dɔrɔn de n'a ka kan o tuma i ye nin fiɲɛ ni nin fiɲɛ in kɛ baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa la mm. a y'i bila o de kama mm. yala o ye tiɲɛ a k'o ye tiɲɛ ye mm. ale ye fili caman kɛ o tuma wari min n'i y'a ta miliyɔn saba a bɛ min miliyɔn saba u y'a mɔmɔ k'a mɔmɔ foyi ma sɔrɔ a kun waa kɛmɛ kɔ
u k'a bugɔ fo k'a fa ka wari tɔ minɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. fɛn min ye gardien ye a tɔgɔ de ɛsi kulubali ye mhm. ɛsi kulubali a kɔni jɔnna ko in bɛɛ lajɛlen la mhm. a ko fɛn min kɔni ye waa kɛmɛ ye a y'a jira k'a fɔ o kɔni o bɛ yɔrɔ dɔ la nka a yɛrɛ mɔmɔlen o yɔrɔnin bɛɛ wari min sɔrɔla a ko waa mugan dama don o tuma a tɔ waa kɛmɛ a y'o yɔrɔ fɔ u taar'o ta sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye moto dɔ ye n'o ye moto kura kura ye a kɛlen bɛ k'o san k'i nun a kɛlen bɛ k'i nun da o la fɔ tominiyan a ɲininkalen ko mun na ko a ye nin kɛ ee a ko ko ekɔli promoteur dimiya de tun b'a la k'ale nin kɛ de ko pour que k'i dimi bɔ ale a b'a si kɛ kaso la awɔ a ko san wɔɔrɔ mm. ale bɛ baara la ekɔliso in na mm. o nana ale manamana bila nin cogo in na tan mm-hmm. o tuma k'ale y'o kɛ ko pour que k'a dimi bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sariya ye mm. maa si t'a ni san cɛ fɛn min kɔni ye nin ko in ye mm-hmm. a ko kɔni bɛ sariyatigiw bolo an bɛ don min na ko bi sabula fɛn min ye gardien ye n'o ye ɛsi mm. kulubali ye mm-hmm. n'i y'a mɛn tubabukan na mandat de dépôt mm. u y'a bila o la fɛn min ye kati kasobon ye ah. u taara ka t'a datugu yen ee yen kaso ka jugu dɛ kati kasobon man ɲi dɛ kunnafoni bila ye ah. an ye min saalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ah. ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jean Tizetu waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila juma nata waati sera mm-hmm. e ko mun daba tunkara fɛn min y'an baarakɛɲɔgɔnw ye ah. fuseni sisɔkɔ ah. fɔ ka taa se ɔndu tv fɔ ka taa se amadu kamara ma serifula tele